Daoibh! Conas tá sibh? Agus fáilte ar ais go Seachtain na nÓg! Is mise Síomha Ní Ruairc agus tá mise anseo ag craoladh beo ar YouTube agus Facebook Cumann na bhFiann mar chuid de Sheachtain na nÓg 2021. Bhí mé libh inné, tá mé libh inniu agus beidh mé libh amárach do Tráth na gCeist Mór Kahoot agus muid ag craoladh beo ó Ionad Óige na hÉireann i gContae na Mí. Now tá neart ag teacht daoibh anocht, beidh ceardlann bácála, beidh ceardlann obair láimhe, neart ag dul ar aghaidh agus más maith leatsa tuilleadh eolais a fháil ar Sheachtain na nÓg agus na himeachtaí ar fad atá ar siúl is féidir libh cuairt a thabhairt ar shuíomh Chumann na bhFiann, sin é cnb ponc ie. Now aréir d'fhógair mé féin agus Mícheál Ó Ciaraidh na buaiteoirí ó chlár na hoíche aréir beo ar Instagram. Tá súil agam go mbainfidh sibh sult as na duaiseanna, tá siad ar an mbealach chugaibh anois. Ach. Ar ábhar duaiseanna, cén duaiseanna atá ar fáil anocht? Cloisim an cheist? Bhuel, anocht arís tá leadóg luascáin againn do dhuine amháin agaibh agus leis an cheann seo a bhuachan ní gá duit ach an cheist seo a fhreagairt. Cén tír ina bhfuil an foirgneamh seo? Cén tír ina bhfuil an foirgneamh sin? Hmm. Ach tá sé chomh simplí le freagra na ceiste sin chomh maith le d'ainm, do sheoladh baile agus d'Eircode a sheoladh chugainn ar Cumann na bhFiann ar Instagram nó Facebook nó trí ríomhphost, clubanna ag cnb ponc ie. Ach céard é an dara duais? Cloisim an cheist eile ansin. An dara duais atá againn anocht ná seastán cispheile! Agus le bheith sa seans an seastán cispheile a bhuachan, ní gá duit ach griangraf díot féin a ghlacadh agus tú i mbun ceardlanna agus gníomhaíochtaí na hoíche anocht agus an griangraf sin a sheoladh chugainn chomh maith ar Instagram, Facebook nó trí ríomhphost. Agus má tá sibh ag cur isteach ar cheachtar de na comórtais sin is gá daoibh é a dhéanamh faoina seacht a chlog anocht mar, mar an gcéanna le haréir, beidh mé féin agus mo chara mór, Mícheál, ag dul beo ar Instagram Chumann na bhFiann ag a leathuair tar éis a seacht ag fógairt na buaiteoirí! So más maith leatsa an leadóg luascáin nó an seastán cispheile a bhuachan, is gá daoibh cur isteach ar na comórtais faoina seacht. Now. An bhfuil muid réidh le dul ar aghaidh chuig an chéad cheardlann na hoíche anocht? Sula théann muid ar aghaidh chuig an cheardlann seo, tá cúpla fógra agam. An chéad cheann ná is gá duine fásta a bheith sa seomra leat don cheann seo, agus an dara ceann ná, Pé rud a thagann amach as an oigheann, fiú muna éiríonn an cáca i gceart, ní ghlacfaimid aon fhreagairt as sin. Yes, seo é an ceardlann bácála. So táimid anois chun dul go cistin i nDroim Sheanbhó i gContae Liatroma agus beidh beirt deirfiúracha ag tabhairt treoracha dúinn ar conas cáca a dhéanamh. Seo iad Caoimhe agus Niamh Nic Amhlaoigh. So bíonn Niamh i mbun feighlíochta do Clubanna Fíorúla Chumann na bhFiann agus táimid anois chun dul chucu anois. Hello Caoimhe agus Niamh! Táimid anseo. Dia daoibh, gach duine, tá súil againn go bhfuil sibh ag baint sult as Seachtain na nÓg. Is mise Niamh Ní Fhearraigh. Agus is mise Caoimhe. Agus is as Contae Liatroma dúinn. Anocht ar Seachtain na nÓg le Cumann na bhFiann, táimid chun taispeáint daoibh conas brioscaí sceallaí seacláide a dhéanamh, nó cookies. An bhfuil sibh réidh?

agus M&M na gnáthchinn, na cinn seacláide, sin na cinn is fearr. Agus chomh maith leis sin, na hábhair nach bhfuil déanta amach cheana féin againn ná salann, beidh teaspoon amháin ag teastáil de sin, beidh teaspoon amháin ag teastáil de úscra fanaile, teaspoon amháin de sóid aráin agus beidh ubh amháin ag teastáil. Ok? So an bhfuil gach rud déanta amach agaibh, mar tá sé déanta amach againn anseo. Beidh muid réidh. Ok, Caoimhe, cad é an chéad rud? So anois cuir an siúcra donn agus siúcra bán agus an im. agus an im sa babhla. Agus nuair atá Caoimhe ag déanamh é sin, tá mise chun an na barra deireanach ag leasú. Just d'imigh an focal as mo cheann. Ceartlár. So. So b'fhéidir beidh cara ag teastáil nuair atá tú ag déanamh é seo. Tá sé níos fearr a bheith ag bácáil le chéile i gcónaí.

So b'fhéidir nuair atá tú ag cur an oigheann ar siúl, cur ceist ar duine fásta chun cabhair a thabhairt leat mar tá an oigheann te. An-te. An-te. So anois um, cur an plúr sa babhla. Yeah. Agus Tá tú ag baint úsáid as criathróir. ah, yeah, well. Yeah. Mar muna baineann tú úsáid as an gcriathróir, beidh liathróidí plúir isteach i do bhrioscaí, cosúil leis na liathróidí plúir, er, liathróidí siúcra a bhí ann. Fair play duit, a Chaoimhe! Níl sé áití, níl an plúr sin chomh dona ach uaireanta bíonn plúr i liathróidí ollmhór.

Féach air seo. Féachann sé go hálainn agus blasann sé go hálainn chomh maith. Ach ná bí ag ithe é mar ní bheidh aon brioscaí fágtha agat. Féach air. An bhfuil tú réidh le haghaidh an píosa is tábhachtaí? Yeah. Tá plúr i ngach áit anseo ach sin Yeah. ócé. Is maith linn nuair atá beagáinín, beagáinín eh, an áit beagáinín ina phraiseach. Sin ócé. Yeah. Tá muid réidh le haghaidh an seacláid? Yep. Ok, so cuireann tú an seacláid agus na M&Ms isteach. Na, tá tú na Galaxy, Aero. Aon seacláid. Aon seacláid de réir, yeah. Um, just cuir é isteach. Agus ní caithfidh sé a bheith 300 gram díreach. Like, tá tú in ann níos mó a úsáid. Yeah.

chuig an pláta nó an trálaer. Now tá tú in ann im a chur air nó an páipéar seo a úsáid. Tá sé suas duitse agus i ndairíre muna bhfuil an páipéar seo agat tá an im like déanann sé an job céanna. So tá sé ok. Ó cuidadh. Ok tá sé seo réidh. Conas tá gach duine ag éirí ann sa bhaile? An bhfuil sibh ceart go leor? Táim ar bís chun na pictiúirí de na brioscaí seo a fheiceáil. Tá go leor duaiseanna suas le buachaint anocht so táim chomh ar bís leis na pictiúirí go léir a fheiceáil. Ok, so tá súil agam go bhfuil sibh ag an stad seo linn. Tá sé réidh anois. Yeah? Yeah. Tá súil againn, or tá a fhios againn go bhfuil muid ag bogadh píosa beag tapúla anocht ach eh níl a lán am againn.

Oh no, tá ann. Tuigim go bhfuil mé fós ag cur isteach plúr. Agus má tá sé beagáinín gooey, sin ok. Yeah. Tá lámha Caoimhe gooey anois, ach sin ok. Má tá tú ag iarraidh plúr a chur ar do lámha, oibríonn sé sin chomh maith. An gcuirfidh mé plúr ar do lámha?

Ok so liathróidí beaga tá beidh na liathróidí um, an tomhas céanna le kind of liathróidí golf. Sin an, sin an tomhas atá tú ag iarraidh. Agus just Níl sé ag obair. Níl a fhios agam cad atá ag tarlú ansin sin le Caoimhe ach tá mo cinn ceart go leor, tá mo cinn foirfe. Téann slán do lámha. Go on. Agus ná bí buartha, ó tá plúr i ngach áit anois, ach ná bí buartha, ná bí buartha muna bhfuil áit ar do trálaer le haghaidh gach rud, mar a fheiceann tú níl spás anseo ach le haghaidh sé cinn. Agus sin óicé, beidh tú in ann iad a chur isteach san oigheann agus teacht ar ais le haghaidh an píosa eile den meascán atá fágtha. Ceart nuair, so nuair atá do brioscaí déanta amach ar an tráidire féach ar mo chinn go hálainn agus féach ar cinn eile. Cinn Chaoimhe, tá siad go hálainn. Ahem. Ach nuair atá siad réidh faigh duine fásta chun cabhrú leat agus tá tú chun iad a chur isteach san oigheann

leis na brioscaí sceallaí seacláid a fhaigheann tú as. Subway. Subway. Yeah. Agus Starbucks. Déanann Starbucks cinn maith. Oh no. Ach níl siad chomh maith leis na cinn Subway. Um, ach tá siad an- an-bhlasta agus féach tá tú in ann na M&Ms a fheiceáil agus an seacláid. Oh yeah. Táim réidh le haghaidh cupán tae agus an brioscaí. Nó caife. An brioscaí. Yeah, nó caife. Is maith le Caoimhe caife. Mm. Ach is fearr liom tae nó bainne. Ach braitheann sé, cad is fearr libhse? An fearr libh tae, caife, bainne, seacláid te, uisce? Ólann Niamh bainne cosúil le bó. Gach maidin. Gach maidin. Ní thosaím mo lá gan bainne. Just gloine bainne agus ansin táim réidh le dul. Tá sé aisteach. Yeah, tá sé. Má, b'fhéidir tá sé beagáinín aisteach, ach tá mé beagáinín aisteach, so sin an fáth. Cuir ceist ar na daoine anseo ar Yeah, an ólann aon duine eile bainne, Yeah. just gloine bainne, Yeah. le do bricfeásta ar maidin nó just aon am atá, a bhfuil tart orm, ólann bainne. Nó uisce. Ach ní, ní, kinda de, ní ólaim caife ach uaireanta ólaim tae. Uaireanta. Is aoibhinn liom caife. Yeah. Ach em, yeah, sin é. Tá muidne chun dul anois agus taitneamh a bhaint as ár cookies anseo. Yeah! Le caife agus bainne. Ach yeah, sin é anois. Tá súil againn go bain sibh taitneamh as em, a bheith ag bácáil linn agus go bainfidh sibh taitneamh as an chéad píosa eile. de Sheachtain na nÓg agus an Kahoot mór atá ag teastáil amárach. Tá mise chomh réidh le haghaidh an Kahoot sin. Yeah, Tá sin ag tá mé ag teastáil amárach. lá anois. Yeah, bí réidh, beidh muid amach agus tá muid an-chomórtasach anseo sa teach seo. Yeah. Ceart go leor so fágfaidh muid slán libh agus rachaidh muid ar ais go Ionad Óige na hÉireann i gContae na Mí. Slán go fóill! Slán!

So seolaigí bhur ngrianghraif agus bhur bpictiúirí isteach chugainn ar Instagram, ar Facebook nó tríd an chuid ríomhphoist, clubanna ag cnag ponc ie, agus beidh tú sa seans an seastán cispheile a bhuachan má dhéanann tú sin! Is gá daoibh an pictiúr a sheoladh isteach faoin 7 a chlog agus beidh muidne ag fógairt na buaiteoirí ag a leathuair tar éis a seacht, ach ní hé sin! An t-aon duais atá le buachan anocht, oh no. Chomh maith le sin tá leadóg bhíse againn le tabhairt amach go duine amháin agus ní gá duit ach an cheist seo a fhreagairt, Cén tír ina bhfuil an fhoirgneamh seo? Cén tír? So má ceapann tusa go bhfuil freagra na ceiste sin agat, seol trasna chugainn é, chomh maith le d'ainm, do sheoladh baile agus d'Éircode. chuig Instagram, Facebook nó an seoladh ríomhphost ar luaigh mé níos luaithe, arís faoin a seacht a chlog agus tá an leadóg bhíse sin fós le buachan! Anois ar aghaidh go dara ceardlann na hoíche anocht agus is ceardlann obair láimhe é. So tá liosta trealamh agam daoibh i dtús báire so ba cheart go mbeadh na rudaí seo a leanas agaibh, siosúr, peann luaidhe, scuab phéinteála, glae PVA, cairtchlár, cárta dearg, bán agus buí, gabh mo leithscéal, bhí orm sin a sheiceáil ar mo ar mo leathanach ansin, agus sin an méid a bheas ag teastáil. Agus ó thaobh cé a bheidh i mbun na ceardlainne seo, bhuel, tabharfaidh mé cúpla nodanna daoibh. Is as Cill Chainnigh di, Is múinteoir bunscoile í. Tá sí mar bhall foireann feighlíochta Chumann na bhFiann ó mhí Dheireadh Fómhair seo caite agus is breá linn í. Yes, táim ag labhairt faoi Niamh Ní Bhraonáin! Ach sula théimis trasna chugat, a Niamh, just meabhrú beag do gach duine, ná déanaigí dearmad bhur grianghraif agus bhur bpictiúirí a ghlacadh agus sibh i mbun gníomhaíochtaí na ceardlainne seo. Now, ar aghaidh go Cill Chainnigh libh! Trasna chugat, a Niamh!

Beidh siosúr, peann luaidhe, scuab phéinteála, glae PVA, cairtchlár, Agus cárta buí agus cárta ildaite ag teastáil chun an bosca pinn luaidhe seo a dhéanamh. Chuir mé mo ghlae PVA isteach anseo. Ar dtús, faigh do chairtchlár agus tarraing dhá chiorcal, agus déan cinnte go bhfuil siad ar aon mhéid. Anois, gearr iad amach. Uaireanta bíonn sé deacair cairtchlár a ghearradh.

Anois faigh do chárta buí agus tarraing ceithre chiorcal an uair seo. Arís, déan cinnte go bhfuil siad ar aon mhéid. An ceann deireanach. Arís, gearr iad amach leis an siosúr, ach bí cúramach leis an siosúr.

Anois tá na ciorcail déanta. Anois faigh do chiorcal cairtchláir agus do ghliú PVA agus cuir an gliú ar an chairtchlár. Faigh ciorcal buí agus greamaigh an ciorcal buí agus an ciorcal cairtchláir le chéile, cosúil leis seo. Ansin, cas é bun os cionn agus cuir an gliú PVA ar an taobh eile. Faigh ciorcal buí eile agus arís greamaigh an ciorcal buí agus an ciorcal cairtchláir le chéile. Anois caithfimid an rud céanna a dhéanamh leis an ciorcal cairtchláir eile. Arís cuir gliú PVA ar taobh amháin. Agus faigh ciorcal buí eile agus arís greamaigh dá chéile iad. Ansin cas é bun os cionn agus cuir gliú PVA ar an taobh eile. agus greamaigh an ciorcal buí agus an ciorcal cairtchláir le chéile. Anois tá an dhá chiorcal déanta. Faigh do chairtchlár arís agus an uair seo gearr amach dronuilleog, cosúil le seo. Agus faigh an cárta buí arís. Anois clúdaigh an dronuilleog leis an cárta buí. Beidh gliú PVA ag teastáil. Cuir gliú ar thaobh amháin. Cas é bun os cionn agus greamaigh iad le chéile. Anois cuir gliú ar an taobh eile. agus tá muid chun an gliú a chur ar an taobh eile. Anois fill an cárta buí. Fill é seo. Agus gearr na píosaí nach bhfuil ag teastáil. cosúil le seo. Arís, faigh an dá chiorcal. Ar dtús, fill an dá thaobh den dronuilleog mar seo. Agus an taobh eile. Cosúil le seo freisin. Ionas go mbeidh an dá thaobh ar an aon méid. Cosúil le seo. Anois faigh an glae PVA agus cuir an glae PVA ar thaobh amháin. Cosúil le seo. Agus greamaigh, greamaigh an cárta seo leis an gciorcal. Beidh sé cosúil le seo. Anois caithfimid glae a chur ar an taobh eile. mar seo, agus cuir an ciorcal eile. ar an taobh sin. Fág é le haghaidh nóiméad. Anois don chéad píosa eile do Sheachtain na nÓg le Cumann na bhFiann anocht tá muid chun an aghaidh a dhéanamh. Rinne mé an aghaidh seo níos luath agus chuir mé súile croí air agus miongháire ach an uair seo tá mé chun. spéaclaí gréine agus miongháire a chur air. Mar sin, beidh cárta, cárta dubh agus cárta dearg ag teastáil. So, anois tá mé chun na spéaclaí a tharraingt. Agus an miongháire. Agus táim chun iad a ghearradh amach anois. Beidh píosa cárta dearg ag teastáil le haghaidh an teanga. Anois táim chun na spéaclaí agus an miongháire a chur ar an bosca. Muna bhfuil páipéar cárta ildaite agaibh is féidir libh peann a úsáid nó péint nó cibé rud atá agaibh. Anois tá muid críochnaithe agus is féidir libh an peann luaidhe a chur isteach.

Bhuel, cárta den scoth. Ar bhain sibh sult as? Céard ar éirigh libh a dhéanamh? Ba mhaith linne sin a fheiceáil. Mar sin, seolaigí bhur grianghraif agus bhur bpictiúirí isteach chugainn agus bí sa tseans an seastán cispheile a bhuachan. Now, is gá daoibh an pictiúr a sheoladh isteach chugainn faoin a seacht a chlog anocht, ach ní hé sin an t-aon duais atá le buachan anocht. Oh no. Freisin, tá leadóg mhéise againn le tabhairt amach go duine amháin agus chuig an duine gur féidir leo an cheist seo a fhreagairt. Cén tír ina bhfuil an foirgneamh seo? Má ceapann tusa go bhfuil freagra na ceiste sin agat is féidir leat é sin a sheoladh chugainn, chomh maith le d'ainm, do sheoladh baile agus d'Eircode agus seol isteach ar theachtaireacht chugainn é ar Instagram nó Facebook nó tríd an seoladh ríomhphost, clubanna ag cnb ponc ie. Mar a luaigh mé tá sé riachtanach go seolann sibh! na freagraí sin isteach faoina seacht a chlog anocht mar beidh mé féin agus Mícheál Ó Ciaraidh ag dul beo arís ar Instagram Chumann na bhFiann ag a leathuair tar éis a seacht leis an mbeirt bhuaiteoir a fhógairt. D'fhógraíomar beirt buaiteoirí aréir, d'fhógróimid, fógróimid, beirt eile anocht! Tá mé ar bís. Tá mé ag súil go mór leis na bronntanais a thabhairt amach. Ach ní hé sin deireadh le gach rud. Tá lá amháin fágtha againn! Bígí linn amárach ag a sé a chlog anseo do Thráth na gCeist mór ar Kahoot! áit a bheidh neart duaiseanna eile le tabhairt amach againn. So, beo amárach ar Youtube agus ar Facebook Chumann na bhFiann, beidh Tráth na gCeist á dhéanamh agamsa le mo chomhghleacaí Mícheál Ó Ciaraidh agus má tá tuilleadh sonraí uait maidir le haon de na himeachtaí atá ar siúl mar chuid de Sheachtain na nÓg 2021 is féidir libh cuairt a thabhairt ar shuíomh Chumann na bhFiann, cnb.ie. Feicfidh mé amárach sibh ach ar dtús! Feicfidh mé ag a leathuair tar éis a seacht, thall ar Instagram beo sibh. Go dtí sin, oíche mhaith!